Non Copier.
Bien, correct. Correct. Il peut mettre sur. Faire photo. Faire photo de moi. Avec ça. Ok. Au studio. an balimaw an filɛbaga a cɛ ani muso denmisɛn ni maabakɔrɔ i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na kunun an kun kan k'an balimakɛ bisimila mais malheureusement ka emploi du temps chargera an ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kunun mais bi ala y'a don an garijɛgɛ la musa kamara a bɛ dɔn kɛ a bɛ ko caman kɛ seko ni dɔnko kɔnɔ musa ka baara ka ca kosɛbɛ bi an y'a laɲini ka na an terikɛ kɔrɔ waati ale fana bi yan an balimamuso fana bi yan elbesi cam ale bɛ k'an bilasira bi an bɛna kuma musa yɛrɛ ye jɔn ye o kɔfɛ an bɛna kuma musa bɛ ka mun baara kɛ mali kɔnɔ ka bɔ tɔw la ka na mali kɔnɔ musa ka taabolo ye jumɛn ye Musa i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ nba sa ayiwa an ka foli bɛ Dani.com mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ani an balima fɛn fɛn bɛ k'an filɛ jamana kɔnɔ jamana kɔkan n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen wa ne tɔgɔ musa n jamu ye kamara donc ne ka baara bɛnnen don dɔn de ma donc bi bi in na n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ faransi kɔnɔna ma ɛɛ donc n bɛ dɔn n ka baara ye dɔn ye de Musa yɛrɛ ye jɔn ye ka bɔ min dugu jumɛn na parce que n'i ko ko kamara Mali kɔnɔ yan bi an b'a dɔn k'a fɔ ko kamara bɔra dugu dɔ la ka na dugu dɔ la ka na dugu dɔ la kosɛbɛ Musa yɛrɛ bɔra dugu jumɛn na Musa bangera dugu jumɛn na mun ye Musa se Faransi ayiwa alhamdulilahi n ye ne bangera Selenge Selenge mara la donc n nana kɔrɔbaya ka n ka denmisɛnninya kɛ Kangaba kɔnɔ ka tila ka bɔ yen ka na n yɛrɛ sɔrɔ Bamakɔ n'o ye école ko de ye n lase Bamakɔ ne nana lycée kɛ yen donc ka école professionnellew kɛ voilà mun y'i lase Faransi ayiwa Faransi taga in nana dɔn ne sen fɛ ani denko voilà gɛlɛya dɔw donna an ka jamana kɔnɔ wagati dɔ la a nana kɛ sababu ye ka baara kow jɛngɛ Donc euh, n kun ye nana denmuso kelen sɔrɔ a sigiyɔrɔ kun bɛnna faransi ma n'a ba donc n y'a ɲɛ- a laɲini ka taa b'u ye ka taa n sigi u kɛrɛfɛ yanni n faso bɛ se ka suma cogo min na ka d'a kan a kun gɛlɛyalen don kosɛbɛ n'o ye 2012 wagati ye donc kow kun gɛlɛyara kosɛbɛ donc n taara sigi faransi ka baaraw daminɛ yen ka n labɛn ayiwa n bɛ se ka ko dɔ latigɛ tɔgɔ min faso la
fransi sigi bɛ cogo papiye ko ni ko bɛ cogo di fransi a ma nɔgɔ seba fasi la sɛ wɛrɛ ma ba fasi late late sep fasi mɛ ko kɛra cogo cogo n fɛ dalabi bɛn n'i ka ssi de don fɛ ten dɔw bɛ da sɔrɔ a bɛ ɲɛ olu bolo a bɛ teli a bɛ a bɛ kɛ a bɛ kelen mɛ dɔw bɛ yen a bɛ gɛlɛya donc mais la plupart du temps an kɔni b'a dɔn fɛn fɛn bɛ kɔkan bɛɛ b'a dɔn ko papiye ko a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn fɔ k'a dɔn k'a ka gɛlɛn papiye ko ka gɛlɛn siyɔrɔ ko ka gɛlɛn faransi yɛrɛ na kɔfɛla yɛrɛ na a papiye ko taabolo ko caman bɛ gɛlɛya caman b'a kɔnɔna la vraiment nka o t'a dɔrɔn o t'a dɔrɔn ye nɔgɔya fana bɛ anw fɛ yan bamakɔ n'an y'a ye k'a fɔ e taara faransi an bɛ girin i nɔfɛ i balima minnu bɛ mali kɔnɔ ani i teri ni minnu ye denmisɛnninya kɛ i n'olu cɛ bɛ cogo di alhamdulilayi
a ma changé terikɛ denmisɛnnin teri dɔ yɔrɔ ɲuman n'a ye taara fɔ mɔgɔlankolon chef i tɛ changé voilà donc toujours toujours n ma yɛlɛma n ma yɛlɛma faransi sigi ma n fili n yɛrɛ ma Ee alhamdulilayi ni n nana n ni n teriw bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn fréquenter an bɛ ɲɔgɔn wele an bɛ ko kɛ ni ɲɔgɔn ye toujours toujours i tɛ siran misi ɲɛ kɔni parce que an ka faransika dɔw bɛ yen n'u nana an fɛ yan u bɛ siran hali an ka misiw ni baw ni sagaw ko ne na ko ne nakun ye sogo ko ye n'i ye sogo di n ma ne ko bute n'a kɛra misi sogo yɛrɛ o ka di sa d'accord bi musa i bɛ ka mun kɛ ayiwa alhamdulilayi n bɛ bi bi in na Ni n ka nali kosɛbɛ mali la aa sababu a bɛ ka kɛ baara dɔ de hukumu kɔnɔna la min ni dɔn tɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ kosɛbɛ ka d'a kan n ye a ɲini ka baarakɛ baara min bɛ an danbe kɔrɔ ko fɔ an danbe kɔrɔ in ye jumɛn ye o ye ka jɛ ka baara o ye ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka jamana in nataga ɲɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ entre nous jeunes entrepreneurs an yɛrɛ bɛ se ka mun de kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ pour que mali bɛ se ka taa ɲɛ bon ne ka baara ne ka laɲini bɛnna siyɔrɔ ko de ma ka d'a kan n ye miiri n'i y'a ye k'a fɔ ko n'i bɛ sini i bɛ taa kɛlɛ kɛ i bɛ taa baara kɛ ka t'i yɛrɛ bɔ nɔgɔ la i sera ka au moins sunɔgɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ nka tuma dɔ la an y'a yɛrɛ ye an bɛ da so dɔ kɔnɔ an cɛ wɔɔrɔ bɛ da soden kelen kɔnɔ sosow b'an kin dɔ sen dalen bɛ yan fɛ dɔ sen dalen bɛ yan fɛ i bɛ wɔsi i yɛrɛ bɛ wuli i sɛgɛnnen bɛ wuli n'a fɔra i ka taa baara kɛ o cogo kelen na ten c'est pas facile o sigi o dayɔrɔ jugu n'o sigiyɔrɔ jugu bɛ boli boli don mɔgɔ caman kɔnɔ ka taa ɲɛɲini donc ne y'a ɲini ka jɛkulu sigi jɛkulu min bɛ na se ka dɔɔni dɔɔni ka na fɛɛrɛ sɔrɔ o ko la o de ye n ka laɲini ye association pour le métissage culturel o ye jumɛn ye association i y'a mun ye fɔlɔ i y'a association ye mun ye e y'a ɲɛmɔgɔ de ye wa ou bien e y'a jumɛn ye un simple simple participant ou militant ou quoi c'est moi c'est je suis l'ambassadeur C'est moi qui ai eu l'idée de... N'i ye ambassadeur kɔni fɔ, an hakili de bɛ taa mɔgɔ minnu sigilen jamana ka lasigidenw. Aa o ye aa ok donc n'a fɔra nin nin jɛ jɛkulu sugu la. Unhun. Mɔgɔ min y'a laɲini. Unhun. Ka kow o ko sigi sen kan. Unhun. N y'a ɲini ka ko sigi sen kan donc présidentes bɛ yen, trésoriers bɛ yen, secrétaires bɛ yen, organisation mɔgɔw bɛɛ bɛ yen. Unhun. Nka ne de y'a hakilina sɔrɔ. n'an ye nin kɛ est-ce qu'a tɛna fisaya donc ka na ni métissage culturel o sɔrɔla an ka dɔn sababu de fɛ komi dɔn yɛrɛ la ne ma dan an ka jenbe dɔn dɔrɔn ma n bɛ tubabu dɔn caman bɛ yen n b'olu fana kɛ n bɛ tubabu dege o la hali yan n tun b'o baara caman kɛ cubain dɔn bɛ yen portugais dɔn bɛ yen dɔn caman Angola n bɛ taa dugu caman la dugu caman dɔn n b'o dege donc o fara faralen ɲɔgɔn kan n ko n tɛ se ka fɛn kɛ min bɛ dan
so kɔnɔ so kɔnɔ fo ka ka bonya donc bonya in yɔrɔ ye komi n fana sigilen bɛ en plus yen tubabu la ani yan métissage culturel n'olu bɔra yan ka se yan n'an fana bɔra yan ka se yan an ka jɛ ka ko kɛ o tɛ k'a sogolo ɲɔgɔn na ye sa wa voilà k'an sogolo ɲɔgɔn na donc association pour le métissage culturel a sɔrɔ de fɛ donc k'an bolo di ɲɔgɔn ma a tɛ dan mali dɔrɔn la a bɛ dan adamadenya a bɛ taa hali adamadenya yɛrɛ taabolo la adamadenya la n'i y'o fɔ o tɛ na ni humanisme de ye kosɛbɛ o la an y'a ye k'a fɔ hali don tɛmɛnenw na an b'i ka fɛn caman ye bɔlɔlɔw sanfɛ gɛlɛya ni siyɔrɔ ko gɛlɛya bɛ mɔgɔ minnu na i ka wulikajɔ ka bon olu la kosɛbɛ o hakilina i y'a fɔ ko a sɔrɔla i yɛrɛ y'a gɛlɛya kɛ parce que la meilleure leçon d'abord i yɛrɛ bɛ bɔ min kɔnɔ o de leçon ka bon mais o bi e bɛ k'o kɛ cogo di partenaire jumɛn bɛ e la e bɛ k'o financement kɛ cogo di ok donc o de nana ni métissage culturel nin yɛrɛ yɔrɔ ye ka d'a kan n sigilen tɛ yan donc n y'a ɲini parce que fɛn min don baara sugu min don souvent n'i kɛra star ba dɔ de ye n'i ka compte fara i bɛ se k'a baara sugu daminɛ i n'a fɔ jeunes caman b'i sigi u b'a fɔ ko wari t'an kun k'a kɛ hakilina ɲuman b'o la mais hakilina ɲuman b'u la donc hakilina i bɛ se k'a ta ka baara kɛ o mais i b'a kɛ ni baara kɛ n'a ye cogo di donc ne ye hakilina sɔrɔ n ko n bɛ servir n ka dɔn na i n'a fɔ ni n bɛ spectacle créer sisan ou bien ni n bɛ balani show dɔ kɛ sisan n b'a fɔ ko mɔgɔw bɛ participer a la kɛmɛ kɛmɛ u bɛ na n'u y'o kɛmɛ kɛmɛ min bɔ n bɛ se k'o ta k'o bila o fara kɛrɛfɛ ka baara dɔ kɛ n'a ye n bɛ se ka bɔ ka taa n ka hali bololanɛgɛ n bɛ se ka taa dɔ feere ka wari fara ɲɔgɔn kan n'o wari farala ɲɔgɔn kan ka na ka na dɛmɛ kɛ a bɛ kɛ sababu ye vraiment an bɛ se ka fonds sɔrɔ ka baara in daminɛ hakilina in fana nana sɔrɔ tubabu chaîne dɔ de fɛ voilà u b'a fɔ a ma ko les maçons du cœur a bɛ hali Amérique jamana kan a bɛ tubabu jamana kan ni mɔgɔw bɛ lɛtiri ci maçon du cœur mɔgɔw ma ko se t'u ye dabali t'u ye u ka so yɛrɛ bɛ ka bin i bɛ taa sɔrɔ dutigi yɛrɛ a ye accident dɔ kɛ a sen karila a bolo karila a bɛ bana la a t'a dɔn a bɛ bɔ bana in na cogo min na n'i donn'u ka so kɔnɔ yɛrɛ hali tagamatɔ i sen bɛ jigin plancher fɛ se t'u ye dabali t'u ye donc u bɛ lɛtiri ci mɔgɔ lɛtiri bɛ se ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ fo lɛtiri bi saba lɛtiri kɛmɛ u bɛ kelen ta u bɛ na ka na ka na dɛmɛ d'o ma ka welewelekan bila o de sɔrɔcogo ye ka welewelekan bila ni e bɛ se maçon kɔnɔ baara la ni waati bɛ se électricité la ni min bɛ se min na i bɛ na ka n'i seko ni damajira jira a don kɛnɛ kan a bɛ kɛ san kɔnɔ siyɛn fila siyɛn saba pour le moment komi an ma fonds sɔrɔ an ma bailleur de fonds sɔrɔ a bɛ kɛ san kɔnɔ siyɛn fila siyɛn saba a kana ye jama ka caya de an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka to ka na dɔ bɔ siyɔrɔ jugu la an tɛ mɔgɔ sugandi an yɛrɛ balima sira fɛ kɔrɔ sira fɛ ou bien hali balima sira dɔrɔn fɛ c'est ça c'est ça unhun n'o nana mais e be mɔgɔw choisi e e sugandi cogo di donc sisan mɔgɔw be weleli kɛ unhun numérow be yen association ka numérow be yen an be to k'a bila Facebook kan page Facebook b'an bolo page YouTube b'an bolo Instagram fɛnɛ b'an bolo an b'a bila ɛɛ numéro bila ni mɔgɔ min be gɛlɛya la o be weleli kɛ k'a fɔ a tiɲɛ la nin ne ka nin so bɛna bin kan ou bien dɔw be weleli kɛ k'a fɔ ko nin karisa ka so bɛna bin a kan n'a ma ɲ'a ma an yɛrɛ cɛkɔrɔba dɔ ka yɔrɔ kɛ senu aa a sigiɲɔgɔn dɔ bɛ to ka malo d'a ma sigiɲɔgɔn ye association ye ko u k'a ma ee a tɛ ɲama cɛkɔrɔba ye ne de bɛ taa malo d'a ma mais don la ji bɛ sɔn ka bin kan k'a ka so bɔ ka bin a kan a y'a dɛmɛ association mɔgɔw wilila u sera yen u y'a ye vraiment tiɲɛ yɛrɛ la ça va pas donc an ye maçon wele maçon dɔw nana don an jigi fisabilillahi ka devis kɛ devis kɛlen an ye deux chambres véranda ani terasinin dɔ jɔ cɛkɔrɔba ye en dur siman biriki la k'a bɔ bɔgɔso kɔnɔ ka n'a bila simanso kɔnɔ a ko kɛra ɲɛji ni makari ko bɛɛ de ye o ye an ka baaraw daminɛla olu senfɛ ka na yɛlɛ fo ka na se bi la an ye so damadɔnin baara minɛ bamakɔ yan bamakɔ yan minnu bɛ Mopti région tɔw ninnu kɔnɔ n'olu ko ka wata don n'Ala sɔnna a ma n'an ye dɛmɛ sɔrɔ ni dɛmɛ nana caya ni se nana kɛ parce que si baara de don si baara de don ni mɔgɔw bɔra ka fara maçonw ka bɔ pɛntiriw ka bɔ karodalaw ka bɔ ji minnu bɛna ji di mɔgɔ ma ka bɔ butigi bababaw minnu bɛ se ka minɛn d'an ma pɛliw ni turuwɛli ni buruwɛtiw ni simanw ni tɔliw bɛɛ ka bɔ ni minɛn bɛ sɔrɔ ne fana bɛ deli parce que n ye dɔnkɛla de ye a maloya tɛ n na ka dɔn kɛ ka mɔgɔw deli ka comédienw kɛ ka mɔgɔw deli k'u la nisɔndiya u kana an ka baara kɛ ka dɔ bɔ dɔ ka gɛlɛya la donc an bɛ mɔgɔw ɲini ɲini ten a ka ca ala fɛ n'an ye fonds sɔrɔ an bɛ taa mali fan bɛɛ mais bi a ka gɛlɛn ni mali i ye nin fɔ mali bɛ taa fo mɔgɔ a fantan da tɛ se ka fɔ min mago b'e la bi ka nin ɲɔgɔn k'a fɛ a da ka ca par exemple ne ka taa nin k'e wele nin k'e wele e b'o sélection kɛ cogo di sélection ka nɔgɔ n'i y'a ye ko n ko dugu dɔ ka jan dɔw yɛrɛ b'o kɔfɛ i b'i ka gɛlɛya la dɔ nana a ta f'i ye e yɛrɛ bɛ dɔ b'i kun k'a d'a tigi ma sinon hali ne yɛrɛ bɛ n to gɛlɛya dɔw la ka dɔ ta ɲɛnabɔ n y'a fɔ kuma daminɛ la n ko dɔw b'a to ka kɛ star ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka nin kɛwale ɲɔgɔn kɛ ne y'a n bɛ ka n dahirimɛ ɲini n bɛ ka balo dɔɔni dɔɔni nka n bɛ baara ɲini n bɛ baara kɛ ka fɛn dɔ kɛ k'a ɲɛsin mɔgɔ tɛ ko tɔgɔ dɔn sini ma sini n'i tɛ diɲɛ in kɔnɔ i kɔni bɛ taa ka sɔrɔ i ye fɛn dɔ k'i ka faso la n'an y'an sigi ka kɔfɛ kɔnɔ ko n'an kɛra star ye an bɛ nin kɛ a bɛ gɛlɛya Musa e nin baara daminɛ fo bi i ni gouvernement mɔgɔw ma ɲɔgɔn ye ayi fɛn munna e m'u démarché u y'u démarché gouvernement ka sariya bolo n'a ma taa a bɛ taa sariya bolo dɔw bɛ yen a ka gɛlɛn an ye message sɛbɛn k'a d'u ma u bɛ rendez-vous di a ma na sun ne ye a susisonon sigi bamakɔ yan n kɔrɔmuso ba ni kɔrɔmuso de y'a perezte dɔnku a ye donso kɛ ka taa don gufɛinma du kan mɛ tiɲɛ yɛrɛ la u ma jaabi ma jaabi dɛ wala o de y'a gɛlɛya ye mɛ e kelen tɛ mali ye i kelen sigilen tɛ to la mali den dɔw bɛ kɔ kan bi minnu bɛ' jɛ minnu bɛ' mɛn olu fana b'a deli a ka d'u ye diinɛ yɛrɛ kama ka malienw dɛmɛ yala i n'olu dɔw ye ɲɔgɔn ye wa alhamdulilayi n n'olu dɔ ye ɲɔgɔn ye n bɛ misali ta n bɔra plateau kan kunasinin kɔrɔ malien den dɔ ye n weele n bɔra plateau kan dɔrɔn a ye n weele a ko na kurusi carton kelen minɛ nin yɔrɔ in na i ka taa a di denbaya la i ni denbaya min bɛ i bɛ ka denbaya min dɛmɛ ka tila ka misali la ka dɛmɛ di ko ka taa di madame la présidente yɛrɛ ma a k'a boloma dɛmɛ a ka fonds de commerce dɔ k'a yɛrɛ ye dɔw nana olu ye den dɔw denmisɛnnin dɔw ka école ko ta en charge ka fourniture scolaire san u ye malien o ye malien dɔw ye minnu bɛ kɔkan fɛn ka fɛn caman caman u ye foli kɛ u ye dɛmɛw kɛ dɔw yɛrɛ ye layidu ta ko don nataw la n'u ye sababu ni sababu sababu nana sɔrɔ o tuma u bɛna baara kɛ u bɛna dɛmɛ ɲɛsin association ma ka d'a kan ni dɛmɛ ka kan
musa nin bɛɛ la nin bɛɛ la i ye a di ko joli kɛ mɔgɔ joli y'a bénéficié a daminɛ ni sisan tɛ Ɔke ne ye n ye den sɔrɔ an denmisɛnnin kɛ dɔnku a bɛ an y'a sɔsɛw den marisi su k'an denmisɛnnin disɛti wala denmisɛnnin disɛti la an nana se ka baara daminɛ ka daminɛ denmisɛnnin disɛti la ka na bi la an ye so tan ni fila de jɔ bamakɔ bamakɔ kɔnɔ yan so tan ni fila alimdula o so tan ni fila tan ni filanan yɛrɛ bɛ sen na sisan ne yɛrɛ bɔra k'u to yɔrɔ fɔlɔ de la yen parce que ne an tɛ dan so jɔli dɔrɔn ma an bɛ rideau kala ka malo malo ɲini ka tiga ɲɔ ɲini so ka kan ni masiri minnu ye dɔɔni tile kalo damadɔn balo k'o fɛnɛ d'u ma mais o kɔfɛ ninnu tigiw ye ɲɔgɔn ye e so jɔ ka d'a ma i ye so jɔ ka di nin ma i y'a jɔ ka di ne n'u ye ɲɔgɔn ye e bɛ kɛ cogo di a misi misi ka bon a misi misi ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ a ka bon yɛrɛ yɛrɛ vraiment n'u y'u ɲɛ parce que n'u fɛn fɛn ye n ye bibi na u ni ɲɛji de bɛ bɔ u fɛn fɛn mana n ye u ni ɲɛji de don u ni ɲɛji de don folikan duwawu duwawu tɛ sɛgɛn duwawu la o dun ye belebele an b'o de ɲini an bɛ ka sini de ɲini nin bɛɛ la nin bɛɛ la dɛmɛbagaw ko bɛ cogo di faransi ni mali kɔnɔ ani jamana tɔw kan nin bɛɛ dɛmɛbaga ko dɛmɛbaga ko ka gɛlɛn halisa a ka gɛlɛn ka d'a kan hali bibi na an bɛ sɛgɛn an b'an yɛrɛ ɲininka tuma dɔ la an bɛna se ka nin kɛ cogo di sini ka d'a kan hali sini an k'an ka yɔrɔ labila nka an bɛ k'an yɛrɛ ɲininka n sigilen bɛ plateau in kan an bɛna dilan sɔrɔ cogo di ka matela dɔw sɔrɔ cogo di ka taa d'u ma ou bien ka ɲɔbɔrɔ san cogo di ka taa d'u ma an b'a ɲɛ sɔrɔ dɛmɛbaga ko an b'a ɲini halisa u k'an dɛmɛ u k'an dɛmɛ n'an bɛ baara in daminɛ an ka se ka baara in daminɛ ka sɔrɔ fɔnw b'an bolo n'an ye fɔn sɔrɔ baara in bɛ nɔgɔya an bolo halisa an bɛ boli boli la ka se ka dɛmɛ sɔrɔ halisa an bɛ boli boli la ka se ka fɔn sɔrɔ tuma dɔ la ne yɛrɛ bɛ spectacle organiser yan k'an sigilen to yan n bɛ spectacle organiser yɔrɔ dɔ la ka dɔn kɛ yen mɔgɔw bɛ na min di n bɛ taa don so dɔ la donc an bɛ dɛmɛ de ɲinina halisa ɛɛ groupe ou bien teri siraw olu caman bɛ ka dɛmɛ kɛ u caman bɛ ka dɛmɛ kɛ vraiment mɔgɔ kelen ko tɛ u caman bɛ ka dɛmɛ kɛ donc dɛmɛ nafolo yɔrɔ la o bɛ ka kɛ dɔw bɛ ka na ka bɔ an bɔ bɛ bɔ plateau yɛrɛ kan dɔw bɛ na ka na u bolo don an fɛ baara la ka dɛmɛ kɛ o bɛɛ ye dɛmɛ dɔ ye dɔw bɛ na ni ji ye dɔw bɛ na ni pɛliw ye fɛn fɛn bɛ don soko kɔnɔna la dɔw b'an wele k'u b'a d'an ma ala barika la donc dɛmɛbaga dɔw bɛ yen nka halisa an mago bɛ dɛmɛbaga la nin bɛɛ la depuis i y'a daminɛ mun kɛra e la min diyara e yɛrɛ ye baara in kɔnɔ
waaw min kɛra ne la min diyara ne ye ne yɛrɛ la o ye toujours euh, an tilalen baara la an bɛɛ sigilen dutigi yɛrɛ ka dugawu tatɔ ka foli kɛ aa o n'a ɲɛji a ka di a ka di kasi kasi min don a ka di kojugu kasi bɛɛ tɛ kasi fu ye kasi kolon ye kasi dɔw bɛ yen a bɛ mɔgɔ fa hali ne bɛ sigilen bɛ faransi n bɛ n ka baara la n mana miiri dɔ kasitɔ ma a bɛ ka dugawu kɛ bɛ kɛ tan n yɛrɛ ma o y'an encouragé quoi a a ka di mɔgɔ dusu suma ka di
mun kɛra e la min fana ma diya i ye baara kɔnɔ parce que ɲuman bɛ yen juguman bɛ yen i b'a sɔrɔ dɔ ye ɲuman k'i la dɔ ye juguman k'i la baara in depuis i y'a daminɛ bi tɔgɔ ɲuman tɛ maa si la bilen e b'a ɲini k'a ɲɛ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ k'a ɲini k'a tiɲɛ mais mun kɛra e yɛrɛ la min diyara e yɛrɛ ye baara in kɔnɔ min diyara i y'o fɔ mais min ma diya i ye dun min ma diya n ye o ye dɔw nana miiri mais après ma jigin o la mais dɔw nana miiri i n'a fɔ n sigilen bɛ faransi de waso mɔgɔw bɛ ka wari di mi mi miliyɔn ta ka di an ka na baara kɛ yan i bɛ o de ma diya n ye Ka da n ka kuma la n'i ye miiri n bɛ si ɲɛna min kɛ, unhun, n bɛ si ɲɛna min kɛ ka miiri n bɛ se ka wari dɔ sɔrɔ cogo min na ka se ka na baaraw daminɛ n'i ye miiri o ma, unhun, ka tila ka na so yan dɔw nangama sunɔgɔlen sigilen b'a fɔ ten non ee n k'a bɛ faransi de u ye miliyɔn ta ka d'a ma, unhun, ka d'a kan Ala kelen dɔrɔn de b'a dɔn n bɛ sɛgɛn min n bɛ sɛgɛn n bɛ sɛgɛn fo n yɛrɛ fo n yɛrɛ furumuso b'a fɔ ko e tɛ doni jigin n ko n dun t'a jigin dɛ, unhun, n bɛna nɔ bɔ a la, awɔ donc o de bɛ digi n na kosɛbɛ o de bɛ n sɛgɛn o de bɛ n tɔɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ n'a mɔgɔw tulo b'i la i bɛ se ka mun f'u ye n b'u- n b'a f- n b'a yir'u la k'a fɔ ko faransi sigi mɔgɔ min bɛ faransi i bɛ yan i bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ i bɛ se ka kɛ gɛlɛya yɛrɛ la dɔ yɛrɛ ye ne wele ka bɔ faransi ko an ka se ka dɛmɛ don ale fa ma yan tellement que ça va pas
Ale- o sigilen bɛ faransi o sigilen bɛ faransi nka a fa bɛ yan tellement que ça va pas ye n wele f'a bɛ kasi telefɔni na nimɔrɔ bilalen ko n'an bɛ se ka dɛmɛ don ale fa ma parce que ale ka situation ça va pas donc faransi sigi n bɛ min f'u ye i bɛ faransi i mana na k'i bɛna baara kɛ a se n'a fɔ ni wari b'i bolo i bɛ se ka lafili cogo min na non wari lafili ta tɛ an b'a ɲini sɛgɛn de la an bɛ n yɛrɛ min mana an bɛ ka garibuya palan ne ta donc u k'u hakili to yɔrɔ la ani u k'a sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛɲini k'a dɔn u kan'a fɔ u kun fɛ parce que i ma jigin u la yɔrɔ la dɔw fana b'a kɛ dɔw bɛ olu b'a kɛ olu b'a kɛ miliyɔn bɛ d'u ma faransi u bɛ na u b'u sigi k'a kɛ fa u bɛ taa so u bɛ taa u yɛrɛ t'u fa dɛ voilà n'aw ka mɔgɔ ɲini ka mɔgɔ dɔn yanni k'a fɔ ko dɔ ɲini fo k'a lase an ma voilà musa i ye jɛkulu sigi a kama kosɛbɛ ko métissage
o ye ka seko ni dɔnko min bɛ jamana wɛrɛ kan an'an ta ka ɲagami o fɛnɛ kɔnɔ i ka sojɔw kɔfɛ i ka balimasiraw ni fɛnw bɛɛ kɔfɛ o de kɛra i ka association ye bi b'i kalifa min na o yɛrɛ association kɔnɔ a bɛ dugu jumɛn ni dugu jumɛn na Bamakɔ yan association in bɛ Bamakɔ yɛrɛ dɔrɔn a sigilen bɛ Bamakɔ yan de eh, a siège bɛ Bamakɔ yan yɔrɔ jumɛn eh, Medina Kura n kɔrɔmuso de y'a présidente ye mais n'an t'i dɔn an ye kumakan mɛn an t'a dɔn i bɛ sɔrɔ cogo di pour que an k'e sɔrɔ bɔlɔlɔw sanfɛ an bɛ mun kɛ eh, ne yɛrɛ dɔrɔn sɔrɔli n ka page facebook bɛ yen musa kamara danseur o ye ne yɛrɛ ta ye n ka youtube a bɛ n ka youtube la a bɛ n ka instagram la nka min ye association ta ye ayiwa o ye apmc 8 ye apmc 8 huit in kɔrɔ huit in kɛra a kɛra wagati min na dans le temps o y'a sɔrɔ huit régions de tun bɛ mali la plus le district de bamako donc huit in taara o de senfɛ Aujourd'hui, on est plus que ça. Mhm. Mais quand on avait créé l'association, an y'a créé waati min, il y avait les huit régions du Mali, mhm. plus le district de Bamako. Donc, a yira k'a fɔ ko a ka d'an ye ni fɛnw sɔrɔla an ka taa Mali fan bɛɛ. Mali fan bɛɛ ka taa association sigi. Ka taa baara kɛ, ka taa mɔgɔw bɔ siyɔrɔ jugu la, mhm. ka so jɔ ka d'u ma. Donc association in fana bɛ o kelen de kɔnɔ ou bien siyɔrɔko in ni i bɛ humanitaire min kɛ o ni association in tɛ kelen ye ou bien o bɛɛ ye kelen de ye. Au fait association in de ye humanitaire ye. o de y'ale yɛrɛ ye humanitaire in ye association aw bɛ dɔn kɛ dɔn kɔfɛ seko ni dɔnko kɔfɛ aw bɛ dɛmɛ fana kɛ mɔgɔw ye voilà dɔn bɛ kɛ an bɛ dɔn kɛ ka dɔɔnin sɔrɔ walasa a ka se ka na dɛmɛ kɛ dɛmɛ don association in ma a ka se ka baaraw kɛ ka mɔgɔw bɔ nɔgɔ la mɔgɔw dɛmɛ u siyɔrɔ ko la plutôt ka o bɛɛ la i ko ko présidente tɛ o ye mɔgɔ wɛrɛ ye mɛ a susaso in sigi ni bi cɛ a susaso bɛ mali kɔnɔ an t'u ye foyi la mɛ an b'a ye ka fɔ o nizw ni an terirri perezw ni fɛn b'u fna se aw ye den masi dɔw kɛ ka taa se ɲɛmɔgɔ ni u bɛ an terirepsi bɛ so o ye n ma minnu bɛ se k' f yan an ye dɔw kɛ nka an ma jaabi sɔrɔ nka an ye dɔw daminɛ ni waati nin kɔnɔna la a ka ca ala fɛ n hakili la u bɛna se ka dɛmɛ dɔ k'an ye matelas usine dɔ bɛ yen u delila ka matelasw d'an ma matelas usine tɔgɔ PEM u delila ka matelasw d'an ma an ye dɛmɛ sɔrɔ a la vraiment o kɛra matelas minnu sɔrɔla an y'a di an tun bɛ ka denbaya minnu jigi tugu waati la a ye si parce que an bɛ se dɔw ma hali hali dɛbɛn tɛ u bɛ da bɔrɔ de sanfɛ e k'a f'i ye fanɛ émission tɛ i n'a fɔ émission wɛrɛ n'an ye seko ni dɔnko wele kuma bɛɛ permilen don gɛlɛya gɛlɛya b'i kan a bɛ se ka kɛ gɛlɛya dɔ b'i kan an da tɛ se ka s'a ma a bɛ se ka kuma dɔ ka di e ye k'a fɔ an da tɛna se o ɲininkali ma o ɲininkali jumɛn yɛrɛ bolo

ne ye baara daminɛ ka sɔrɔ n bɛ luwanse la mɔgɔ caman na ne somɔgɔw fɛ yen ne den de de e est-ce que e den est ce que nin ye barika den ye parce que e bɛ location na e bɛ ka mɔgɔw ka so labɛn voilà mais i ti ka dugukolo di dɛ i bi ka so min jɔlen don a tigi b'a kɔnɔ a se t'a ye k'a kɛ bɔgɔ a bɔ bɔgɔ la parce que faut que an k'a faranfasiya i ti ka dugukolo di mɔgɔ ma i ti ka du terrain san ka di mɔgɔ ma mais n'a y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen a ye so in b'a bolo a mɛnna a se t'a ye bi k'a labɛn ale y'a jɔ wagati min na o ye bɔgɔso ye ni i nana i bɛna dukɔnɔla condition lajɛ i se ye dɛmɛ min ye k'a kɛ soden kelen k'a kɛ soden fila e b'o de kɛ a kɔnɔ cɛkɔrɔba ta kɛra ten mais ne y'a yira k'a fɔ n ko baasi tɛ ne kɔni se ye min ye n b'a kɛ somɔgɔw ye

k'a d'u ma u bɛ u yɛrɛ ɲɛji cɛ ni min na voilà a bɛ ten donc o gɛlɛyaw bɛ ne yɛrɛ kan ni n ka gɛlɛyaw bɛ ɲɔgɔn bolo ni n ka gɛlɛyaw bɛ ɲɔgɔn na n yɛrɛ bɔra n bɛ sotarama kɔnɔ dɔ ye ɲɛkuru tigɛ n na e bɛ e waati la jaa e yɛrɛ bɛ sotarama de kɔnɔ voilà mais olu tɛ ne ma ko gɛlɛn ye alihamdulilayi n ma ɲaga diɲɛ la ma ɲaga diɲɛ la n ma ɲaga diɲɛ la n adamaden ɲɔgɔn ka eh, nisɔndiya n kɛrɛfɛ mhm. ni mugan bɛ n bolo n bɛ tan duuru d'i ma mhm. o de ye n ka jate ye ni dɔrɔmɛ mugan b'e bolo e bɛ tan duuru di pour que an dun ka jamana ye fantan jamana ye i faso don bi i sigilen bɛ tubabu la alihamdulilayi i fa ko ni masa ko tɛ i bɛ se k'i ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɛ yen ka sɔrɔ i ma na mali la i faso bɛ yɔrɔ min bi fulaw ni dɔgɔnɔw fulaw ni bɔbɔw fulaw ni siya wɛrɛw ni ni nin bɛ ɲɔgɔn na e dun seko ye min ye o ye dɔn ye o ye dɔn ye jumɛn o ye seko ni dɔnko ye ka mɔgɔw layɛlɛ ka mɔgɔw la hakili yakuba e ɲɛ b'i faso la cogo di ayiwa ne bɛ faso bɛ gɛlɛya caman la o gɛlɛya in bɛɛ bɛ sɔrɔ faamuyalibaliya de bolo faso in bɛ gɛlɛya caman la a bɛ sɔrɔ faamuyalibaliya de bolo an ka hakili sigi an ka ɲɔgɔn filɛ an ka ɲɔgɔn lajɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na fɔlɔ an ka hinɛ ɲɔgɔn na cɛkɔrɔba ye kuma dɔ fɔ n ye k'a taara tubabula k'a ye silamɛ ye a ma silamɛya ye a nana farafinna a ye silamɛya ye nka a ma silamɛ ye cɛkɔrɔba y'o kuma fɔ an bɛ cɛkɔrɔba min ka so jɔ ni waati in na cɛkɔrɔba tila ka sigi ka segin yɔrɔ in kan cɛkɔrɔba ko k'a ye mɔgɔ dɔn min taara tubabula o tigi nana fɔ a ye ko aa karisa ne taara tubabula n ye silamɛya ye nka n ma silamɛ ye nka n nana farafinna n ye silamɛya ye nka n ma silamɛ ye voilà n m'a ye n m'a mɛn a tɛ i n'a hakili fɔ- bɛ boli a nɔfɛ o. a t'i n'a fɔ a tɛ yen nka n'a dɔgɔyara an b'a fɔ sinon an b'a fɔ ko tubabuw fɛ yen n ko c'est chacun pour soi nka o tubabu kelen alihamudulilayi olu de bɛ dɛmɛ olu de b'an dɛmɛ an ka baara kɔnɔna la ka siyɔrɔ ni dayɔrɔw fana d'an ma an ka se ka dɛmɛ sɔrɔ cogo min na ka na an faso fana kɔnɔ donc ko ko tiɲɛna cogo o cogo a bɛɛ tɛ tiɲɛ sigikafɔ de ka ɲi sigikafɔ de ka ɲi mhm. ka na ka n ka association yɛrɛ fɔ renommé tuguni k'a fɔ ko association in tɔgɔ de ko an danbe awɔ ka d'a kan misali la na fɔlɔ komi n y'a fɔ n sigira burusi kɔnɔ mhm. n'an tun ye ni dɔ ka bugu bɛna bin a kan an bɛ don an b'a ka bugu bɛɛ bɛ na dɔw bɛ na ni ti ye dɔw bɛ na ni bɔgɔ ye dɔw bɛ na ni jurukisɛ ye dɔw bɛ na ni ji ye dɔw bɛ na ni dɔw bɛ tobili kɛ bɛɛ bɛ na an bɛ a tigi dɛmɛ k'a ka bugu jɔ alihamudulilayi a bɛ jɛ sinsin a bɛ bɛn sinsin donc mali ko kɔnɔna la bi bi na ne bɛ min deli toujours maliyɛnw fɛ karisa ni karisa ɲan'i ma kan'a minɛ lagalagatɔ ye ni karisa ɲan'i ma a dɔn a ye wa n'o kɛra an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ bi bi na dɛmɛkɛlaw bɛ mali kɔnɔ yan wa hali sini dɛmɛ bɛ ka kɛ nka a caman découragélen don a caman de n bɛ baara in daminɛ n'a fɔ bi to i n'a fɔ bi kana se bi ma caman bɛ yen u kuma o b'i ka baara lanɔgɔ i bolo an t'an yɛrɛ fɛ an tɛ mɔgɔ ka ko ɲalen fɛ olu n'a hakilina jugu ninnu de bɛ mɔgɔ caman saliya baara kɔnɔna la donc maliyɛn an bɛ n bɛ maliyɛn cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen deli an ka bɛn dɔn kɔfɛ eh, f- formation diplomatique wɛrɛw kɔfɛ an ka bɛn ne ni adamaden ɲɔgɔn de filɛ nin ye baro la fɛn dɔw bɛ n bolo n b'a tila n n'a cɛ ni n ka samara ye wɔɔrɔ ye n tɛna to ale sinankolo ka tɛmɛ n kɔrɔfɛ n bɛ kelen d'a ma n ye kelen d'ale ma a kana taa fɔ ko ɛɛ nin ye lagalagatɔ de ye n y'a ka samara minɛ k'a sɔrɔ samara duuru bɛ n yɛrɛ bolo so kɔnɔ i ma ko cɛncogo ye donc ne b'o de wele welekan bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen ne ɲɛ b'a la gɛlɛyaw bɛ yen nka gɛlɛya in bɛɛ kɔfɛ gɛlɛya in fɔlɔ fɔlɔ an yɛrɛw de ka d'a kan n'an bɛnna ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen kuma in bɛ fɔ a mɛnna nka a tɛ kɛ dɛ a kɛbagaw man ca n b'a fɔ ten mais n'an donna kɛra ɲɔgɔn fɛ a ka ca ala fɛ gɛlɛya caman bɛ mali kɔnɔ a bɛ ban i bɛ seko ni dɔnko de kɔnɔ o dɔnkili dɔn b'o la fɛn caman b'o la e ɲɛ bɛ mali seko ni dɔnko la cogo di baara bɛ yen halisa baara bɛ yen a ka ɲi a ka di ne bɛ tubabu caman dɔn caman bɛ na ka na fɛnw ɲɛɲini hali ni ne yɛrɛ nana n bɛna fɛn caman ɲini an ka fɛn kɔrɔlenbaw caman bɛ yen awɔ dɔn yɛrɛ sira la n'a tɛ ban a tɛ fɔ ka ban a tɛ fɔ ka ban an ka fɛn caman bɛ yen fɔli sira la an ka fɛn caman bɛ yen bonya sira la an ka fɛn caman bɛ yen majigin sira la a tɛ fɔ ka ban n'an y'an jija fɛ a ka bon hakili ma mɔgɔ caman bɛ bɔ kɔfɛ ka na a dege yan mais an bɛ saliya joona ka d'a kan n'an ma dɔɔnin sɔrɔ k'a bila an da sisan sisan sisan an bɛ saliya dɔɔnin c'est vrai awɔ u b'a fɔ o de ma ko euh, an b'a fɔ o ma bamanankan na ko ka don dɔ kɔlɔn sen don dɔ minnɔgɔ ɲɛ voilà donc tubabuw b'a fɔ o de ma ko faut regarder plus loin que le bout de son nez voilà n'i y'o jateminɛ an ka baara kɛ bi ka sini ɲɛsigi musa anw minnu bɛ bɔ villagew la ka na k'a fɔ ko n denkɛ bɛ duguba kɔnɔ k'a bɛ dɔn de kɛ yala i ni parentsw cɛ gɛlɛya ma k'o la wa aa yɛrɛ
non gɛlɛya t'o la parce que toujours ne yɛrɛ bɛ dɔn ne yɛrɛ bɛ dɔn ne yɛrɛ baarada bɛ dɔn ye so kɔnɔ mais kuma ma nɔgɔ dɔw bɛ taa fɔ ko aa i denkɛ tɛ foyi la duguba kɔnɔ ni nin tɛ denkɛ tɛ foyi la ni tiyatiribɔ tɛ ni denkɛ tɛ foyi la ni nin tɛ bon an dun wagati an bɛ bɔ villagew la wagati min o y'a sɔrɔ cɛkɔrɔbaw ka faamuyali ma yakubay'a ka so o wagati ma yala o wagati la e ma gɛlɛya sɔrɔ a la évolution bɛ fɛn bɛɛ la évolution bɛ fɛn bɛɛ la faamuyali ko bɛɛ bɛ évoluer effectivement n ye dɔn daminɛ ne ne ye maninka de u y'a jira ko n tɛ jeli ye i n'a fɔ fɛn caman ko bɛ boli n'i y'a ta k'a lajɛ surtout ni mɔgɔ min yɛrɛ ye baara daminɛ i ka baara la k'i ɲɛsin somɔgɔw ma i ma nɔgɔ a ka ca a la fɛ fɛn caman bɛ o bɛ nɔgɔya mhm. nka ne kɔni somɔgɔw ko n ma karisa mhm. ni baara min y'i diya diɲɛ kɔnɔ a kɛ nka n'i tɛ mɔgɔ yuruguyurugu i tɛ mɔgɔ min b'i danbe to i la voilà i tɛ mɔgɔ suɲɛ mhm. sinon n'o bɔra la baara min y'i diya a kɛ
E ye kamara ye nin ye kamisogo ye o de bɛ se ka na i ko k'i tɛ min fɛ kamisogo ni sanankuya la e se t'a la o de sago bɛ e la o ye ni sanankun cɛ e ɲɛ b'an ka sanankuya la cogo di mais bi est-ce que a bɛ a cogo la dɔ bɛ ka bɔ a la Dɔ bɛ ka bɔ a la mɔgɔw fɛ, aw dun ye seko ni dɔnko ye, aw ka kan ka seko de kɛ bi ka se k'o yakubaya kosɛbɛ, kosɛbɛ, kosɛbɛ, mais munna aw minnu ye seko ni dɔnko ye aw tɛ k'o kɛ? Alhamdulilahi n hakili la ɛ sketch caman bɛ boli a kan, caatiri caman bɛ boli a kan, ni mɔgɔw y'u tulo masigi ka caatiriw lajɛ, u kana mɔgɔw ka fatɔya dɔrɔn jateminɛ ka yɛlɛ pwa-pwa-pwa ka, unhun, caatiri bɔ bɛ yen eh, ka mɔgɔ bilasira catiri in b'an ka ziiri de jira fɔlɔ i n'a fɔ cɛkɔrɔbaw b'u sigi tun bɛ ziiri d'an ye sɔrɔbaw b'a kɛ an bɛ taa tiga wɔrɔ la an bɛ taa tiga wɔrɔ la o tan tɛ yen sisan o tan tɛ yen su kora dɔrɔn an bɛ go kɔnse o tan tɛ yen voilà donc an b'o cogo la eh, sirɔ catiri caman bɛ bɔ a kan bilasiraliw bɛ kɛ catiriw la k'a ye k'a dɔn sinankunya ka ɲi ni dɔnni dɔ bɛ kɛlɛ la catiri kɔnɔna la sisan jamu duman tarawele mɔgɔ la wolo o y'o bannen hali sini ne yɛrɛ ni teri dɔw bɛ yen mhm. ni yɛrɛ nana yɔrɔ o yɔrɔ ni ni min ko ɛ eh, kamara ye eh, a ye n bila kɛ kulubali ye n ko ayi dɛ mhm. ko kɛ kulubali sa n ko shɔ bɛ yen wa ko awɔ n ko awɔ n sɔnna voilà. n'a ɲɔgɔnnaw ni a ka di kojugu n b'a fɔ n lamɛn jama lamɛn jamakulu bɛɛ lajɛlen hali denmisɛnninw minnu bɛ k'a lamɛn aw ka hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ olu ye fɛn ye o y'an danbe ye a ka di fɛn caman b'an danbew la vraiment a ka di a ka di kosɛbɛ a bɛ maaw dusu da a bɛ maaw dusu suma mhm. voilà a bɛ dɔ fara nisɔndiya ni dɛmɛw kan dɔn kɔfɛ
i bɛ dɛmɛ minnu kɛ olu bɛɛ kɔfɛ e yɛrɛ bɛ mun wɛrɛ kɛ olu bɛɛ kɔfɛ ne yɛrɛ bɛ mun wɛrɛ kɛ n bɛ eh, DJya kɛ min ye ka minɛnw bɛ n bolo baara DJ kɛ minɛnw bɛ n bolo bafuluw ni kɔntorolɛriw ni table mixage donc n bɛ soirée animer mɔgɔw ye o bɔlen kɔ a la yɛlɛkoninw ka di n ye kuma la ka to ka mɔgɔw layɛlɛ ka to ka mɔgɔw layɛlɛ ka to ka u lanisɔndiya n b'o bɛɛ don baara kelen de kɔnɔna la n b'o bɛɛ don n ka dɔn kɔnɔna la n b'o bɛɛ don n ka mɔgɔ nisɔndiya kɔnɔna la donc ne bɛ wuli sɔgɔma ni n wulila sɔgɔma n bɛ ka ni n taa cours di yɔrɔ min na denmisɛnninw b'o la mɔgɔkɔrɔbaw b'o la a bɛ f'o ma ko cours de danse donc n bɛ cours de danse di école dɔ la collège la lycée la wula fɛ salle sallew bɛ yen n bɛ cours di yen donc presque o bɛ n ka journée bɛɛ ta n bɛ baara kɛ k'a daminɛ lundi fo samedi i bɛ yen n bɛ baara kɛ n bɛ baara kɛ salle de danse ni salle de danse ni ɲɔgɔn cɛ donc temps ba tɛ n bolo ka fɛn ba kɛ week-end la an bɛ jijaya in don sen kɔrɔ ani an bɛ spectacle préparer voilà an bɛ spectacle préparer an bɛ to ka taa spectacle kɛyɔrɔ la olu spectacle kɛyɔrɔ la o fana ye o préparation ye répétition de ye tuma la ni n tɛ école la sɔgɔma ka cours di denmisɛnninw ma n bɛ répétition kɛ ni n ka dɔnkɛlaw parce an bɛ répétition kɛ an bɛ taa spectacle proposer mɔgɔw ye an bɛ mɔgɔw bɛ ticket ta k'a lajɛ an bɛ spectacle kɛ o spectacle na fɛn caman b'a kɔnɔna na n'i bɛ don ko o ko la i bɛ sɔrɔ i y'a jarabi ta cogo dɔ fɛ i b'a sɔrɔ i y'i to télé filɛ la i y'i to dɔ la i y'i to dɔ la mais i b'i ɲɛ jɔ jɔn de la bi dɔnkɛlaw kɔfɛ comédienw kɔfɛ chanteurw kɔfɛ musa yɛrɛ b'a fɛ ka kɛ jɔn ye ou bien jɔn yɛrɛ kanu y'a to e donna nin kɔnɔ
a fɛnw taabolo ka ca gɛlɛya de ye ne don dɔn kɔnɔ
cogo di musa siyɔrɔko jugu ani kɔngɔ ani minɔgɔ ani jigitanya o de ye ne don dɔn kɔnɔ n'o tɛ n ka baara fɔlɔfɔlɔ tun ye balontan de ye n tun bɛ COB la club olympique de Bamako n tun bɛ ale cadet la n tun b'a ɲinina ka kɛ balontanna ye nka Ala nana ka gɛlɛyaw ye somɔgɔw kunda donc n ye so solution ɲini n bɛna se ka mun de kɛ min b'a to n bɛ se ka n somɔgɔw boloma dɛmɛ n bɛna se k'u dɛmɛ wagati min na o olu la fɛn kelen pe nana n kɔnɔ n terikɛ dɔ de ko n ma ko ah mais a bɛ kɛ di pourquoi i tɛ dɔn kɛ ne ko tɛ taga bɔ yan ne bɛ se ka dɔn kɛ cogo di o ko ko walayi ee laginɛka yɛrɛ kun na ko n bɔra i bɛ dɔn kɛ n'ala i kusa ne ko n ko ee n ko ayi n ko ne tɛ se ka dɔn kɛ o ko ayi dɔn kɛ sa e bɛ to ka dɔn kɛ ni ɲɔgɔn ɲɔgɔn cɛ yɛlɛ ko n'u na ten tuma bɛ n'an nana dɔrɔn n bɛ pas ninnu bɔ n bɛ pas ninnu bɔ an bɛ to ka taa concours dansininw kɛ mais n ka fɛn bɛɛ tun ye balontan ye ni balon de bɛ da an bɛ wuli nka o gɛlɛyaw nalen n terikɛ y'a jira n na k'a fɔ n bɛ se ka balon tan n bɛ se ka kɛ dɔnkɛla ye ni n kɛra dɔnkɛla ye n bɛ yala ni artisiw ye n bɛ se ka kɔkanna lasɔrɔ ayiwa ni kɔkanna lasɔrɔ n bɛ se ka n ka balon tan tubabu jamana kan aa n ko wa n ko hakilina ye n k'aw san minɛ donc n yalala artisi caman kɔ artisi fɛn bɛ tournée kɛ n taara studio bi a bɛɛ ka da la K'u ka ɲa n ma ka n ta dɔn na, unhun, a si ma sɔn n tor'o la fo ni dɔw nana bɛn ni ɲɔgɔn ye yan, unhun, cɛ dɔ Ala ma hinɛ a la bi a fatura dɔnkɛlaba tun don Mali dɔnkɛla belebeleba tun don a tɔgɔ ko Jelimagan Sako, unhun, ale de nana a ka centre de danse jɔ a ko aa petit i bɛ se dɔn na kojugu, unhun, nka na n ka i dege an faso dɔn na an danbe dɔn N'i ye kadɔ dɔnw ni bɔbɔ dɔnw ni fila dɔnw ni maninka dɔnw bɛɛ dege sisan nka n'o farala i ka coupé décalé ninnu n'i ka salsa dɔn ninnu kan aa i bɛ kɛ dɔnkɛla belebele ye dɛ n y'a lajɛ n ko ni ko ten n sɔnna a ye n degeli daminɛ ne fana ye mɔgɔw degeli daminɛ o cogo la k'an sigilen to Mali yɛrɛ la donc centre ye n dɛmɛ kosɛbɛ ni mɔgɔ caman ka ɲɔgɔn dɔn ɛɛ n bɛ fɛ ka kɛ jɔn ye n bɛ fɛ ka jɔn ladege au fait ne bɛ fɛ ka n yɛrɛ ladege parce que mɔgɔ kuma la i bɛ fɛ ka kɛ dɔ ye mais kuma la i b'i yɛrɛ dilan n bɛ misali ta tuma bɛɛ n bɛ exemple exemple de ta ni n terimuso dɔ bɛ studio wɛrɛ la n'a sigilen tora kuma la a b'a fɔ aa ni nin gɛlɛyara ne ma aa ne taara masɔnya dege ka se ka nin kɛ aa n b'a fɔ bon aa d'accord donc n'e sera ka taa masɔnya dege c'est que ne fana bɛ se k'a dege ka ko dɔ kɛ ni ne e ni an fa an fila bɛ kuma la sisan e ko ɛ Musa nin wagati la ne ye gɛlɛya sɔrɔ dɛ nin gɛlɛya kɔnɔna la ne yɛrɛ taara n sigi jatigidenw kɛrɛfɛ ka t'u ka bouteille ta dɔrɔn k'a d'u ma fo ne yɛrɛ ye faamuyali dɔ kɛ ka na

ɛɛ baaralankolon tɛ yen mɔgɔlankolon de bɛ yen baaralankolon tɛ yen ni baara o baara n'i y'a minɛ ni sɛbɛ ye i bɛ nɔ bɔ a la bi bi in na dɔn de la alihamudulilayi ne sera ka lakodɔn fa- tubabu jamana kan dɔnsenw na tubabuw ye n lakodɔn wa bi bi in na n bɛ ka se ka na baara dɔ kɛ n faso la ka mɔgɔw ɲɛji cɛ a bɛɛ sɔrɔla dɔn in de fɛ awɔ a bɛɛ sɔrɔla dɔn in fɛ awɔ donc n'i bɛ fɛ ka dɔn kɛ ne b'a fɔ i jija i dege i k'a kɛ ni sɛbɛ ye
musa n'an ye lisi di e ma sisan biki d'i ma k'i ka mɔgɔw fo i ye gɛlɛya sɔrɔ wagati min i ye nɔgɔya sɔrɔ wagati min e da bɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ jumɛn ye
ne da bɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ min ye n b'a fɔ Joël o ye jɔn ye o ye n terimuso de ye ɛɛ ale bɛ min ale sigilen bɛ Bamakɔ yan awɔ a sigilen bɛ Bamakɔ yan ale de ye n ye k'a fɔ ko i ni dɛmɛ ka kan yanni an k'i dege jɛgɛ dun na n b'i dege jɛgɛ mɔ la a ye dɛmɛ caman don n ma k'a daminɛ depuis n bɛ n t'a dɔn n bɛ dumuni kɛ cogo min na n bɛ boli ka taa a fɛ a bɛ sandwich di an b'a dun a bɛ ni n ma fɛn min faamuya a a ye n k'a dɔgɔnin a ye n k'a den muso min don a ɲana n ma kojugu a ɲana n ma kojugu a ɲana n somɔgɔw ma a ye n dɛmɛ n yɛrɛ ka dɛmɛ exemple dɔw bɛ bɔ ale fanfɛ la nansara don nka a ye n dɛmɛni min kɛ tuma la an bɛ kɛlɛ yɛrɛ a ko a b'a fɔ bɔnda wari t'i kun yɛrɛ e b'a fɔ k'e bɛ mɔgɔ dɛmɛ n'a se t'i ye e bɛ mɔgɔ dɛmɛ tuguni n b'a ɲɛ sɔrɔ k'e y'o de ɲɛ jira n na e ye ne dɛmɛ cogo min na dɛ ne fana bɛ dɔ dɛmɛ ten jagoya tuma la n bɛ don kunbalan na kunbalanko jugubaw a bɛ a bɛ sababuya donc n b'a daminɛ ale la fɔlɔ awɔ n'i y'a fɔ i jɔ ni kura diya f'i sago ɲuman n b'a daminɛ ale la fɔlɔ mais n ma ɲinɛ n dɛmɛbaga si kɔ caman bɛ yen u bɛ n dɛmɛ alhamdulilayi n bɛ gɛlɛyaw sɔrɔ u bɛ n dɛmɛ nka an bɛ mɔgɔ fɔlɔ min n da waga ka mɔgɔ fɔlɔ min fɔ eh, gɛlɛyaw kɔnɔna la min nana n ta ka n kɔrɔta ale tɔgɔ n b'a- an b'a an b'a wele ko Joël a yɛrɛ b'an bolo studio kɔnɔ yan
o bɛɛ la Joël y'a se kɛ o y'a se teriw kunda teriw y'u se kɛ bi e ɲɛ bɛ denmisɛnnin fitininw na u bɛ ka minɛ ka datugu tribunalw fɛ k'u ye nɛniw kɛ est-ce que nɛni kumakanw kan ka fɔ dɔnkili kɔnɔ seko ni dɔnko kɔnɔ min bɛ taa laban kasoladon wa
a gɛlɛ a ka gɛlɛ a ma gɛlɛ ayiwa ne bolo tiɲɛ la ne bolo a ma s'o ma ne kɔni bolo a ma s'o ma voilà a ma s'o ma an ka kuma an ka sigi ka kuma kɛ o ka di ni fɛn bɛɛ ye o ka di ni fɛn bɛɛ ye fɔlɔfɔlɔ ni denmisɛnnin kun fɛgɛnna an b'a ci nka bi bi in na tile o bɔra la sigikafɔ de nana donc u k'u jija u ka i bɛ Fatim Berete dɔn wa ee aa ɔ o e tɔgɔ bɔra yɔrɔ jumɛn ko Prince Prince fana i tɔgɔ de ye wa ayiwa
n kɔrɔbayara ale kɛrɛfɛ komi n y'a fɔ n wolola selenge nka n kɔrɔbayara kangaba voilà n ye n ka de- n kɔrɔbayara kangaba n ye denmisɛnninya kɛ selenge ka kɔrɔ- kɔrɔbaya kangaba ka na se fo dɛfu ma N ye fatim berete dɔn kangaba kangaba jenbefɔla belebeleba dɔ ala ma hinɛ a la a tɔgɔ ko mago o denmuso de don ayiwa alihamidulilahi an ye ɲɔgɔn dɔn kangaba an tila ka tunun ɲɔgɔn na ale nana sigi faransi san tan kɔfɛ n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la faransi donc kangaba yen u tun bɛ n wele de ko prince n tun tɛ wele musa la n'i ye n ɲinin musa la i b'a jɛ
Ko ka ka foli f'i ye. Kaba ka ɲi Mali. Ale de sigilen bɛ k'an filɛ. Kaba ka ɲi Mali. Ayi kan ko fidɛ ko fidɛsi. Fidɛ fidɛsi bɛrɛ b'a fɔ ma ko 15 ma euro kura la i n'a mɛn wa? N ko ɛɛ baasi tɛ n ko n b'i sama euro kura la. N ko Van Salɛ ko han ko na ka nata ko sumari.
Ɔ Ni Fatim y'e sɔrɔ yan a bɛ gɛlɛya dɛ. Alihamidulilahi Fatim bi bi in na a sigilen bɛ Faransi dɔnkɛlaba don. A fana bɛ cours de danse di a bɛ fɛn caman ɲɛ jira an na halisa komi ne bɛ baara la. halisa n bɛ kalandenya la a bɛ fɛn caman ɲɛ jira an na alihamidulilahi faransi sigi fɛ a donnen bɛ n jigi kɔrɔ dɛ a bɛ to ka fakoyi dumanbaw tobi k'a di yan n bɛ to k'an kɔnɔ fa o la voilà i tɛ taa ni n terikɛ nin ye fakoyi ka da ye dɛ ɛse fakoyi an ye dɔ kɛ kuma la i b'a sɔrɔ ni kuma dɔ b'i kɔnɔ ne ka ɲininkakali ma se a ma o ye jumɛn ye ayiwa jama silamɛw ni fɛn fɛn euro kura kelen san ka di a bɛ diya n ye n'i yɛrɛ ma euro kura sɔrɔ ayiwa n'i nana burusɛti dɔ di yan n b'o burute a bɛ diya n ye dɛ ɛ ɔ voilà kuma kuma ka gɛlɛn ne ma a ka gɛlɛn n ma kosɛbɛ nka ko hakilima bɛɛ bɛ kulu kuncɛmana yɔrɔ dɔn mɔgɔ o mɔgɔ y'an lamɛn nin wagati in na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛlatigɛ in na mɔgɔ o mɔgɔ y'a baara bila ɲɔgɔn mɔgɔ dɛmɛ ma gɛlɛya b'i kan gɛlɛya b'i kan surtout mɔgɔ min bɛ fɛ k'a kɛ sansi fɛ sansi min b'a jira yuruguyugu ka bɔ a la karisa n'i ye bi wɔɔrɔ di ne ma ko n ka taa di ni karisa ma n bɛ taa bi wɔɔrɔ d'a tigi ma k'a filmer k'a jira i la karisa bi wɔɔrɔ filɛ nin ye karisa n'i ye dɔrɔmɛ kelen di yan ka taa di karisa ma karisa n'i ye samara di yan ka taa di karisa ma n bɛ taa d'a ma n b'a fɔ karisa i ye min di a ditɔ filɛ n'a tigi ma alihamudulilayi ka yuruguyuruguw bɔ a la mm. ka ɲɔgɔn filɛ naloma ye k'o bɔ a la o de la n ka baaraw bɔra fo sanji kelen na ka na fo san tan ni fila la wa an tɛna jɔ fɛnɛ n'ala sɔnna ma eh, gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen mm. eh, a ka di n ye a ŋaniya bɛ n na mm. ni n ka projet filanan la ka o fɛnɛ la évoluer kɔfɛ n'o ye eh, n yɛrɛ tɔgɔla dɔnkɛ centre jɔli ye n faso kɔnɔ yan a ka di n ye ka école de danse jɔ n faso kɔnɔ yan école de danse ye min ye parce que danse kɔnɔna la fɛn caman b'a la ne bamuso ko n ma ko ko dɔn ko in jɔrɔ de bɛ ne la dɔnkɛla kelen tɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ye a jɔrɔ bɛ n na ne ko ne ba n'i kɛ bɔ n k'i m'a ye ne bɛ se ordinateur dilan na ordinateur mɛnɛni la k'a faga bi yan ko n ko ne y'o dege dɔnkɛyɔrɔ de la dɔn nana ni sababu dɔ ye ne ni mɔgɔ ye ɲɔgɔn dɔn min ye ne dege ordinateur la dɔn nana ni sababu ye ne ni mɔgɔ ye ɲɔgɔn dɔn min ye ne dege eh, simanda la eh, eh, eh, birikida la dɔn nana ni sababu ye min- ne ye mɔgɔ dɔn min ye ne dege eh, yiritigɛ la alhamdulilayi donc dɔn ye yɔrɔw dayɛlɛ ne ye. donc a ka di n ye ka fɛn jɔ n faso la min a bɛ fɔ min ma ko école de danse donc école festival ba de bɛ kɛ mali kɔnɔ kosɛbɛ I m'a laɲini ka festival de danse kɛ ou bien i m'a ɲini ka ɲɛnajɛba kelen kɛ bamakɔ dɔnkɛlaw mali dɔnkɛla bɛɛ i n'a fɔ i ye siya minnu fɔ fulaw dɔgɔnɔw bɔbɔw siya wɛrɛw an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan bɛɛ k'i ka seko ni dɔnko kɛ a dɔncogo i m'o laɲini don nataw la a bɛ diya n ye a bɛ diya n ye n'ala sɔnna a bɛ diya n ye ka se k'o bila en place mais nin wagati in na fɔlɔ n bɛ yɔrɔ ɲini na ka se ka yɔrɔ jɔ n ye yɔrɔ jɔ ka mɔgɔ former i n'a fɔ ne yɛrɛ bɛ dɔn ye cogo min na parce que n tɛ fɛ ka mɔgɔ ye dɔn na a ka di ka mɔgɔ a ka di n ye ka mɔgɔ ye dɔn na mɔgɔ min bɛ se dɔn suguya tan tan ni wolowula ɲɔgɔn na la k'a daminɛ tan fo mugan fɔli fɔ a ko dɔn fɔli fɔ i b'a dɔnsen kɛ maa kelen maa kelen i kana wari don o la dɛ wala ni wari don a la b'i fɔ
degela don degela don n'ala sɔnna ma donc o ka di n ye o ka di n ye o baaraw ka di n ye n'a o baaraw daminɛla fɛn caman bɛ sɔrɔ o senfɛ festival bababaw bɛ sɔrɔ o senfɛ

ye dɔɔnin kɛ kuma la n'an ko bi an ka kuma kuncɛ kuma d'i ma i b'a sɔrɔ kuma dɔ ka di i ye k'a fɔ plateau sanfɛ ne da ma se ka ɲininkali k'i la i bɛ se k'o jumɛn fɔ an ye ani k'i ka kuma kuncɛ kuma kɛ ani laɲini min b'i kɔnɔ i b'a sɔrɔ ne ma se k'a bɛɛ f'i ye mais an ma deli fɛ fɛnɛ maliyɛn fɛn fɛn bɛ yen ko seko ni dɔnko don an labilalen don bɛɛ ye wagati o wagati diya i ka na an ka baro kɛ bi kɔfɛ don o don ka di i ye i ka na an ka kuma an ni ɲɔgɔn cɛ parce que tant qu'i ni mɔgɔ tɛ kuma gɛlɛya b'a kan i t'o dɔn an ka laɲini fana ye minnu ye seko ni dɔnko ye hali balɔntannaw hali ka taa se maa wɛrɛw ma an ka kuma ɲɔgɔn fɛ ni kuma bi yɔrɔ o yɔrɔ sigikafɔ bɛ yen bɛn bɛ yen kelenya bɛ yen i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a fɔ k'an ka jamana ye sigikafɔ o bɛ yɔrɔ o yɔrɔ kɛlɛ tɛna ye ne ye fila ye nin ye siya wɛrɛ nin ye siya wɛrɛ ko siyaw bɛ kɛlɛ la nin y'an siɲɛ fɔlɔ an fitinin an k'a mɛn k'a fɔ ko siya woloma kɛlɛ b'an ka jamana kan aw minnu ye seko ni dɔnko ye aw bɛ se ka mun k'o la ani ni kuma kuncɛ kuma ani n'a sɔrɔ n ma se ka ɲininkali minnu k'i la olu kuma
Ka di yanni ka kuma kuncɛ n bɛ Diani point com bɛɛ lajɛlen fo vraiment mɔgɔ o mɔgɔ t'a suivre la a y'a suivre a y'aw connecter page kan a y'a liker ka aw abonner u mago bɛ o fana la ka d'a kan réseau filɛ de n'i y'a ye diɲɛ fan bɛɛ bɛɛ k'a lamɛn réseau mɔgɔw fana bɛna balo sɔrɔ o de la u fana bɛna visibilité sɔrɔ o de la ka ye donc fɛn o fɛn ma abonner bɛɛ ka abonner a ka j'aime kɛ a ka liker a ka u ka émission partager k'a jira k'a fɔ k'u bɛ yan o ye folikan belebele o ye kuma ye n tɛ se ka bɔ kuma la ni n ma aw fo ka wale ɲuman dɔn vraiment n'i y'a fɔ i jɔn kunnandi a fɔ i sababu ɲuman bi bi in na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ k'an filɛ ala ni aw sababu vraiment aw ni ce aw ni baraji dɔnko ni seko seko kɔnɔna la ka maliden bɛɛ lajɛlen deli n'aw bɛ baara kɛ halisa a y'aw gɛlɛya aw kana nafolo bila baara ɲɛ a y'a hakili to aw ni ɲɔgɔn cɛ la a ye baara kɛ ni dusu ye fɔlɔ fɔlɔ ko tun ka di ka d'a kan a bɛ kɛ ni dusu de fɔlɔ wari tɛ bila ɲɛfɛ nka wari nana bila ɲɛfɛ fɛn bɛɛ tiɲɛna a ye baara kɛ ni dusu ye a y'aw jija an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ nin ka dɔgɔn nin ka dɔgɔn n'a farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen mhm. nin tɛ kun bɔ nin tɛ kun bɔ n'a farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen bɛɛ ka i n'a fɔ dɔ y'a fɔ cogo min na eh, ni bɛɛ maliyɛn maliyɛn 2000 personnes 2000 maliyɛn mana kɛmɛ fila fila fila fila fila bɔ k'a di ko dɔ la walayi a bɛ dɔ bɔ kunbala na mhm. donc mais juste an ka organiser an ka bɛn an ka jɛ ka bɛn kan kelen ma dɔ kana i yɛrɛ kɛ ɲɛba ye k'a fɔ k'i bɛ tɔw dun an b'o de an bɛ fɛɛrɛ kɛ k'o de bɔ a la k'aw deli halisa ne yɛrɛ musa yɔrɔ la ayiwa alihamudulilayi nimoro bɛ yen ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nouvelle ɲini i bɛ n ka page facebook la i bɛ se ka taa n sɔrɔ musa kamara danseur i bɛ se ka message ci n ma nimoro bɛ yan Association numéro bɛ yan olu bɛ se ka yɔrɔ bɛn n'o bila ka ban a banna o ma a ka teli ni tubabu ka TGV ye a b'a fɔ wa donc fɛn fɛn bɛ ladilikan an b'o minɛ n'a ye mɔgɔ ye ko la n' aw kana taa mankutu tiɲɛ a y'aw ɲɛsin a ma a k'a weele a k'a fɔ karisa ne ye nin ye n'a tun kɛra tan a tun bɛ sɔn ka ɲɛ i k'i hakili to o yɔrɔ la n' an bɛ ko minnu na n'an ma min faamu a ye n'a ɲɛfɔ an yɛrɛ ye parce que dɔw b'u yɛrɛ sigilen to ɛ manamanakan don sa manamanakan ye sa mɔgɔ tɛ se ka nin kɛ fu e maliden k'a fɔ ko maliden tɛ se ka ko kɛ fu mɔgɔ ye bi bi in na ne siranna silamɛya ɲɛ ne siranna adamadenya ɲɛ bi bi in na o de bɛ fɔ faso mali kɔnɔ o tuma a y'a kɛ ala ye fɛn min bɛ fɔ an ma valeur min b'an na a kana tunun ne b'o de fɔ ayiwa ni dɛmɛ bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka se ne ka association ma alihamdulilayi a bɛ diya n ye n b'o fɔlɔ de fɔ kuma bɛɛ ka d'a kan ne yɛrɛ ta n b'a fɔ alihamdulilayi a bɛ ɲa nka association in ye dɛmɛ ye a bɛ se mɔgɔ ma mɔgɔ min kan tɛ i bɛ se ka layidu ta ye ko don kelen an bɛ se ka association mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ an n'o ka baro kɛ min tɛ e yɛrɛ ye kosɛbɛ kosɛbɛ n bɛ layidu ta ye fɛn min ye hali présidente yɛrɛ ye i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na ni ni bi a bɛ an bɛka chantier tan ni fila min kɛ bi o bɛka kɛ lafiyabugu Jɔnkunda ka gudɔrɔn yɔrɔ la a bɛ k'o yɔrɔw furan ni association mɔgɔ tɔw o bɛ ka yɔrɔ furan o bɛ ka fɛnw gengen hali bi an yɛrɛ n yɛrɛ bɔra san n' ka taa malo ɲini na n'i ye malo sɔrɔ ani tulu ni makɔrɔniw ka se ka taa di o denbaya ma Ayiwa an b'o fana fɔ plateau kan yan ayiwa n'o sɔrɔla an ka taa o di denbaya yɛrɛ ma su in na o yɛrɛ bɛɛ fisaya kosɛbɛ voilà donc a bɛ o baara de la o la a ma se ka na ka d'a kan n'Ala ye sini jira an na a ka di an ye an ka mɔgɔw ka so kile di u ma an sera ka so kura min jɔ u ye sini heure jumɛn don sini fɛn ye dix heures wagati ye lafiyabugu Jɔnkunda ka gudɔrɔn yɔrɔ la faramasi Baminɛta a ka di an ye ka mun so kile ta k'a di cɛkɔrɔba ma k'a ka so jira a la jama jɛ baara ala kama baara ka na ɲa dɔw ma fisabililayi a so tan ni fila la donc n'o bɔra yen ne yɛrɛ ka poroze sa n'o ye dɔn ye ka se ka n ka école de danse jɔ nka an bɛ yɔrɔ min na hali a bɔgɔ tɛ n bolo Donc kuma bɛ taa terrain ma kuma tɛ a la hali hali bon min da ka di n ye nka hali k'a fɔ ko nin quartier in don n tɛ se k'o fɔ bi hali dugu fana ça fait que hali a bɛ se ka délocaliser ka taa don dugu wɛrɛ la o fana bɛɛ bɛ se ka kɛ o fana bɛɛ bɛ se ka kɛ o fana bɛɛ bɛ se ka kɛ nka o mobili ko bɛ kɛ
an ka deli ala fɛ a bɛ ɲɛ Ala b'i ko la tɛ tiɲɛ n'o tɛ ne natɔ ka bɔ an ka dugu la sotrama ta parantikɛ ye n ka sa minɛ k'a fili sanfɛ parantikɛ ɲɛ nɔgɔlen ne bɛ ɲɛ sira a ko ma dɛ e m'a faamuya waati waati de tun ye paranti ye waati ne ko i bɛ minɛ e ala i ma waati ɲɔgɔn bataraden ma bɔ bataradenw cɛma ala na kɛra cɛ kan kɛ fara fara' ye tan e la n taa
musa an ye dɔ kɛ kuma la n bɛ foli d'i ma a ma nɔgɔya an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ waati bɛɛ anw fana ka laɲini ye gɛlɛya bɛ maliden fɛn o fɛn kan surtout surtout an balima minnu sigilen bɛ kɔ kan carte NINA ko tɔɔrɔ ni sɛgɛn ni kɔlɔlɔ b'u kan bi an ye an seko k'a la don o don an bɛ émission sigi k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye minisiriw ni depitew ni fɛnw waati sera an k'an kɔfilɛ banque si tɛ dɛmɛ kɛ Mali kɔnɔ ka tɛmɛ Mali diaspora malienne kan donc an b'an seko k'u fana ye e fana bɛ yen yala o gɛlɛya dɔ y'i sɔrɔ wa o m'i sɔrɔ ayiwa Musa nin bɛ dansigi an ka bi alihamudulilayi nka je suis concerné parce que vraiment maliyɛn bɛ sɛgɛn yɔrɔ o yɔrɔ ne Musa bɛ sɛgɛn yen maliyɛn bɛ tɔɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ ne bɛ tɔɔrɔ yen vraiment donc n hakili b'a la n hakili b'a ye même mɔgɔw y'a de kɔnɔna la alihamudulilayi n yɛrɛ bɛ ko caman kɛlɛ kɛ n yɛrɛ bɛ ko caman kɛlɛ kɛ alihamudulilayi n yɛrɛ bɛ réseaux sociaux sanfɛ ka ko caman kɛlɛ kɛ nka mɔgɔw de tun tɛ n dɔn mais u bɛ ka commencer ka na ko dɔn dɔɔnin dɔɔnin sinon n bɛ fɛn caman kɛ hali ne yɛrɛ bɛ émission sigi n ka pages sanfɛ ka mɔgɔw lanisɔndiya ka ko kuma fɛn dɔw kan min bɛ mɔgɔw dusu suma n b'o caman kɛ ka d'a kan donc vraiment malien carte NINA ko in mhm. halisa eh, nka an b'a fɔ maliyɛnw ye halisa an ka hakili to ɲɔgɔn na an ka hinɛ ɲɔgɔn na mhm. n'o kɛra carte NINA ko in bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ
hali waati bɛ carte NINA sɔrɔ nin bɛ dansigi an ka bi kunnafoni na n ka maa welelen tun ye musa kamara a bɛ dɔn kɛ a bɛ baara caman kɛ ka taa se hali dɛmɛ ma musa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn waati kɔrɔn kama an bɛ dan kɛ bi ta la ka la ka sini o sinikɛnɛ don o don ni temps b'i bolo plateau ye i ta ye ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ problème foyi t'a la an bɛ ɲɔgɔn bolo an b'a deli ala fɛ i bɛ dɛmɛ min na i ni mɔgɔw ka bɛn minnu bɛ se k'i dɛmɛ minnu se tɛ dɛmɛ i b'a sɔrɔ dɔw a ka di dɔ ye farikolo la k'i dɛmɛ o tigi ka se ka wuli ka taa a musa ne se tɛ o dɔrɔmɛ tɛ n kun mais n se ye masɔnkɔrɔ baara de ye n b'o k'i ye n se ye cɛncɛn ye k'o ta k'a d'i ma n se ye ji ye k'o ta k'o d'i ma an b'a deli ala fɛ ala k'i ni o mɔgɔ olu bɛn ko dɔ ye n kunbɛn ni moto ye kunasini dɔrɔn ka n kunbɛn k'i jɔ dɔrɔn musa se tɛ dabali tɛ yen nka boisson den kelen minɛ k'i sɔn suma ko ee n kasira Wala ye ɲɛji bɔra o de ye mali ye k'i ka kuma sɔn ji la o ye mali ye o yɛrɛ de y'an ka maliba ye voilà ala kana an bɛɛ kɛ waati ɲɔgɔn ye ala k'an bɛn waati wɛrɛ nin y'an terikɛ kɔrɔ ye voilà e tɛ c'est le président du Sénégal